ọ dị mma anyị abịakwala ọzọ na ihe mmemme nke anyị na-eme n'igbo ekunie kwa mgbe kwa mgbe kedu ihe nọ n'iru m ebe a ya bụ gịnị abacha abacha dị n'ụdị n'ụdị dịka mụ na nwanne m nwaanyị si wee nọ abacha nke a nọ n'ihu ya nke a nọkwa gịnị n'ihu m abacha dị n'ụdị n'ụdị kedu ihe eji emede abacha ihe eji eme abacha bụ ji akwụ ụfọdụ unu ma ji akwụ a na-abụ efote ya ọ dịka ji esie ya n'ọkụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya eme abacha esicha ya n'ọkụ wepụta ya ebee ya were mma igwe bee ya nke a nke eji agwọ abacha ewerezie mma gbee nke a na-ata ata ji akpụ obodo o nwekwa nke a na-akpọ okpowa a na-eji gịnị akị bekee gịnị akị oyibo ka eji ata ya ejikwa eh, nke a na-akpọ granọt na English eji granọt ahụ ọkpa ekere ata ya a na-ejikwa akị etiri eti nke emetere na nkwụ gịnị ata ya mana nke a dị ebe echere n'otu a eji agwọ gịnị abacha ji akwụ ahụ eji agwọ ihe ndị a ya ka eji eme gịnị akpụ ji akwụ ahụ ka eji eme gịnị garị ụfọdụ amaghị ebe ihe ndị a ha na-eri si apụta ya ma gịnị nwaanyị abacha nye m abacha tinyere m kpọmọ tinyere m azụ mgbakọwa ajụọ gị kedu ihe eji eme ji akwụ ịmaha ọ na-awụ ewepụta ji akwụ ọ bụrụ na a chọrọ iji eme akpụ abaa ya na mmiri ịsachasịa ekpecha azụ abaa ya na mmiri ọ nọọ ihe dịka abalị atọ na anọ ya ere

mgbe i yiri onye na-erite akpụ ee ọkwa akpụ ka e jiri mara m e nwekwara n'ime akpụ ahụ ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya mee garị ịbaa ya otu ụbọchị maọbụ abụọ ebido buga ya na ebe gịnị a na-akwọ ihe akwọọ ya akwọ wee pakwa ya apacha ebupụta ya eghewezie ya eghe a na-eghe ya eghe eghechazie ya ịchọ nke mmanụ mmanụ chọkwana nke nke ọcha garị white na garị yelo ịchọ nke mmanụ mmanụ etite ya gịnị mmanụ wee ghee ya ghee nke ọzọ n'ụdị ga a na-atakwa ya ata na-elokwa ya were ofe elo ya emee ya ka ụtara a na-aṅụkwa ya aṅụ ma ọ gbajuo dọrọ gị n'ehihie gị were gịnị ọkpa ekere wee na dị garị ṅụrụ nwa ụta na-echi erite
a na-atakwa ya otu were ịtacha ya gị were mmiri nke a na-akpọ mmiri were nwayọ jụrụ dozie n'oge ahụ afọ eju gị a na-ata ya pụrụ ịlọta bụ nwaanyị ihe oriri nọ na iwere aka gị tiga baiga ya mmiri ya gị gị na-ata ya maka ana m ata ya otu a ị makwana na e nwere nke ihe gbasakwara ji akpụ ndị bini emere ofe ha na-akpọ black soup ha na-ejikwa ya

ọ na-ada obi ji ndị obi na-amapụ amapụ ọ na-eme gịnị ka ọ dajụọ maka ihe ọbụla a na-eri nwee ihe eji eri ya eji nke agwọ ya tinye ogbe eji akwa ọbịa ị takwa ya na mmiri ọ na-eme gịnị ka ahụ daa ji ndị ime ahụ na-ekpo ọkụ ha taa ji akwụ mmiri ahụ ọ na-ada ha gịnị ahụ ji ya bụ ka anyị gbaa mbọ na-akọ ji akwụ nwanne m ọwa nwunye ọnwụ ka anyị na-agba mbọ na-akọ ebe ọ bụla ị na-anọ ebe ọ bụla ị na-aga gị na-akọ ji akwụ because ọ ihe ejiri mara ndị Igbo ugbu a ọ wụghị naanị ndị Igbo ụwa niile ugbu a ihe na-ejizighị ihe gbasara ji akwụ egwu egwu ka anyị gbanụ mbọ na-akọ ji akwụ n'ala Igbo ka o were na-amịtara anyị mkpụrụ ọma dị iche iche maka ndị olulo ị na-elo ihe olulo enweghị ihe ọ bụla ị na-eri ji akwụ na-anọghị eji eghe akara eji eme Mmemme- ihe dị iche iche mmemme nke ọbụla a na-eme ji akwụ na-anọghị ozube agwọ ya agwọ ezuo ya n'akpụ mee ya loi loi Ofe ma ịgba- ọbụla iri. ma agbamnkwụ ma nga a na-akwa ozu a- a ede- a na-eji abacha ji akwụ n'ihe izizi a na-ebupụta a na-ebu ụzọ wee mere ha ọjị were mere ndị mmadụ ọjị so ji akwụ dị nnukwu mkpa n'ala onye Igbo.
na-ama ya ga-azụrụ ya na ya ịgwọcha ya gị zụrụ akwụkwọ ofe na mkpụrụ ofe weta ya ọ na-edo ahụ mmatụ unu gbanụ mbọ na-ekiri Igbo Ekunie Ebe Nwanne a m, ka ị na- anyị ị na-eri ya.
na-erikwa ị na-erida ahụ Ama m anya. ịma anya ihe niile igbo ọ Hey. ọ dị ya atọ m ụtọ na m bụ onye igbo nne igbo na ihe igbo ka m ji gịnị biri biri amatụ unu Ayo. ya gaziere unu gbakwanụ mbọ na-ele gịnị Igbo Ekunie